Thomas Mann, 1875 go dtí 1955. Saolaíodh é i Lübeck i 1875, mac le clann ceannaithe móra. B'é Johann a athair agus b'í Julia da Silva de shliocht na Brasaíle a mháthair. Bhí driotháir amháin aige agus beirt dhriofúr. Gnáth scolaíocht a bhí aige ach bhí an smacht Prúiseach i bhfeidhm lena linn agus b'fhuath leis é. Fuair a athair bás i 1891 agus in 1893 d'aistrigh sé go München lena mháthair agus a chlann agus is ann a d'oibrigh sé do comhlacht árachas tine. Ach ba mhó a shuim sa scríbhneoireacht ná san árachas, agus chaith sé formhór a chuid ama ag scríobh a chéad úrscéil. Ba bhreá leis leabhair mhóra fealsúnachta a léamh agus dúil aige i Schopenhauer is Nietzsche. Ní raibh mórán spéis aige i dtuairimí áiféiseacha Nietzsche fén sár-dhuine, ach léirigh sé an-spéis go deo ina chuid síceolaíochta. Chuir Mann fáilte roim thuairim Schopenhauer go mbíonn an toil chun tosaigh ar an intleacht. Chaith Mann cúpla bliain i dteannta a dhriothár Heinrich sa Róimh, áit ar choimeád sé glan amach ó Ghearmánaigh eile agus ar thosaigh sé ag scríobh Buddenbrooks, naoidéag is a haon, scéal fada teaghlaigh a thuill cáil dhomhanda do. Ar fhilleadh ar an nGearmáin, chuir sé fé i mbaile liteartha a raibh an-chuid údar agus ealaíontóirí lonnaithe ann. Phós sé Katja Pringsheim i naoidéag is a cúig agus saolaíodh cúigear páistí dóibh. Bhí sé ag díriú ar nóibhillí ar feadh tamaill agus is ón tréimhse sin Tristan is an Bás sa Veinéis. Aistríodh a scéal Mé Féin agus Mo Mhadadh go Gaolainn i naoi déag is a tríocha cúig, leabhar atá bog go leor ó thaobh ábhair de agus nach mbeadh ag cur as d'éinne dála an-chuid leabhar a foilsíodh as Gaolainn ag an uair. Le linn an Chéad Chogadh Domhanda, bhí Mann chun tosaigh mar urlabhraí ar son bhéascna na nGearmánach, ar son Nietzsche agus Wagner go háirithe. Má bhí sé coimeádach ina dhearcadh ar dtúis, d'éirigh sé níos báúla leis an ndaonlathas ina dhiaidh. Scríobh sé leabhair a léirigh ní hamháin foirfeacht a cheirde ach géire a thuisceana i leith aigneolaíocht an duine agus an aicmeachais. Bronnadh Duais Nobel air as a chuid scríbhneoireachta i 1925, ach de réir a chéile bhí an deachtóir mór Hitler ag teacht chun cinn agus ag cur an phobail féna dhraíocht dhubh. Bhí drochamhras ar Mann fés na himeachtaí seo agus bhí na Naitsithe ag bagairt air mar gheall ar a thuairimí polaitiúla. Tharla go raibh sé ar saoire san Eilvéis nuair a tháinig siad i gcumhacht agus bhí sé de chiall aige fanacht ann go ceann tamaill. Ghoill sé go mór air, áfach, gur thréig a léitheoirí Gearmánacha é le linn na tréimhse seo, d'ainneoin gur foilsíodh a úrscéal Joseph agus a Dheartháireacha i mBeirlín go déanach le 1933. Cuireadh a leabhair uile fé chosc ina dhiaidh san. agus baineadh a shaoránacht Ghearmánach de as siocair litir a scríobh sé chuig nuachtán ag cáineadh na Naitseach go neamhbhalbh agus gach a bhain lena réimeas lofa. As sin amach chaith sé a dhúthracht ag iarraidh an réimeas sin a threascairt agus chaith sé na blianta fada sna Stáit Aontaithe. Tá meas domhain ag léitheoirí dhomhan an Bhéarla air, chomh maith is atá ag lucht labhartha na Gearmáinise anois agus an t-éileamh ar a chuid leabhar ag síormhéadú. Tá rian a bheatha féin le haimsiú ar gach aon leabhar dá chuid. Cuimhnítear go minic ar An Bás sa Veinéis, ar deineadh scannán as i 1971. Is é an príomhcharachtar ná Gustav von Aschenbach, scríbhneoir Prúiseach gur mór leis luachanna a phobail agus a choimeádann smacht daingean air féin ar mhaithe lena chuid scríbhneoireachta. Tá leabhair théagartha mórchúiseacha scríofa aige a bhfuil tóir mhór ag lucht léinn orthu. Is fear uaigneach meánaosta é agus é den tuairim go bhféadfadh sé treoir intleachta a thabhairt don ghlúin nua atá ag fás aníos. Cuirtear in iúl dúinn sa ghearrscéal an cruatan agus an imní atá á shíorchreimeadh agus é ag tnúth le bheith ina laoch liteartha. Níl Aschenbach ar fónamh agus é ag beartú saoire dó féin sa Veinéis tar éis tamall a chaitheamh san ospidéal. Tá tuirse an domhain air ach fós féin creideann sé go bhféadfadh sé bua ceart Prúiseach a ailtirí chun dea-shampla a thabhairt don lucht leanúna a chreideann sé a bheith aige. Tá sé i ndeireadh a nguaille agus a mhian chun báis ag teacht in in uachtar a aigne nuair a bhuaileann sé an bóthar chun na Veinéise. Samhlaíonn sé gur áit bhreá rómánsach aeistéiticiúil cathair na Veinéise, lán de sholas sláintiúil na gréine, agus gur ann a thiocfaidh biseach air. Is í teachtaireacht na cinniúna atá faighte aige i ngan fhios dó féin. De réir a chéile tá ag teip ar an smacht a bhí aige air fhéin agus tá bolaithe lofaithe samhrata ag bagairt ar an Veinéis ar gach aon leoithne a shéideann isteach aneas. Níl sé i bhfad san óstán galánta go dtugann a shúile gean d'ógánach álainn Polannach atá ar a laethanta saoire ann i dteannta a mhuintire uaisle. Níl i gceist ag Aschenbach ach a áilleacht a mholadh, ach tá mianta eile ag borradh ann agus é ag iarraidh iad a choimeád fé chois fé mar ba chóir do Phrúiseach a chleachtadh. De réir a chéile, tá daoine ag tréigint na cathrach agus ráflaí go bhfuil an phlá buailte uirthi cheana féin. Tá na húdaráis ag húdaráis ag iarraidh spior spear a dhéanamh den scéal, ach tá sé soiléir go bhfuil oifigigh na cathrach ag scaipeadh díghalráin ar fud na háite. Tá dorchadas taobh thiar de sholas na gréine mar chomhartha go bhfuil gach aon ní ag titim as a chéile. Tá Aschenbach é féin ag dul ó smacht, ag ceapadh go bhféadfadh sé dul i bhfeidhm ar an ógánach trí chuma níos óige a cheapadh dó féin. Is é teachtaire an bháis atá ag teacht chuige i ngan fhios dó féin. Níl aon teangmháil dhíreach idir an t-ógánach agus é féin agus ach tá tuiscint neamhráite eatarthu. Cuireann sé díomá ar Aschenbach nuair a chíonn sé an Polannach óg ag troid le buachaill eile, rud a loiteann an pictiúr idéalach a cheap sé de. Bhí Aschenbach ag cuimhneamh ar an Veinéis a fhágaint ach tagann sé ar mhalairt intinne Is ann a thagann an fiabhras air agus faigheann sé bás uaigneach leis fhéin ar an trá. Nóibhille is ea Tristan a scríobh Mann go luath ina shaol mar scríbhneoir. Léiríonn sé go maith na tréithe a bhaineann lena shaothar i gcoitinne agus an tslí a mbíonn dearcadh pas beag íoróineach aige ar a chuid carachtar agus an saol. Séard atá sa scéal ná cur síos ar dhaoine a bhfuil saibhreas go leor acu agus an t-ospidéal príobháideach a bhfuilid ag fanacht ann mar gheall ar thinneas nó seanaois nó gan aon ní ar bith a bheith cearr leo. Cuirtear in aithne sa sliocht seo a leanas Detlev Spinell, atá in ainm is a bheith ina údar agus a chaitheann saol díomhaoin i ríocht bhréagach na healaíne, beag beann ar an saol fíor. Bunaítear an scéal ar an idirphlé idir eisean is a luachanna mí-aiceanta, agus Klöterjahn, fear gnótha gur cuma leis fén ealaíon ach atá tar éis a bhean chéile óg a fhágaint san ospidéal ar mhaithe lena sláinte. Tá sí álainn, agus cuireann sí gach éinne fé dhraíocht. Éiríonn le Spinell a fháilt amach go bhfuil féith an cheoil inti agus cuireann sé roimhe a spéis ann a mhúscailt as an nua, is cuma leis nach bhfuil sí ar fónamh. Seo sliocht as Tristan. Is é Spinell ainm an scríbhneora a bhí ag fanacht tigh Einfried le cúpla seachtain anuas. Is é Detlev Spinell a ainm agus bhí cuma an-aisteach air. Samhlaigh duit fhéin, fear dubh gruaigeach i dtús na dtríochaidí, é an-ard, a chuid gruaige ag éirí liath thart timpeall ar a chlár éadain ach gan aon iarracht de fhéasóg le feiscint ar a aghaidh in aon chor. Ní hé nach raibh sé bearrtha agus bheadh sé sin le feiscint ach bhí aghaidh bhog buachalla air gona corr-ribín clúmhúil agus ba aisteach é sin ann féin. Léirigh sé cneastacht lena dhá shúil bhuídhonna ghlioscarnacha agus bhí srón gearr ramhar aige a bhí pas beag rófheolmhar De bhreis ar na saintréithe seo uile, bhí a liopa uachtarach brúite amach go piochánach ar nós na Rómhánach, bhí a fhiacail mhór lofa agus bhí cosa iontach mór aige leis. Duine des na fir nach raibh a gcosa fé shrian acu a thug An Leanbh Loite air i ngan fhios dó. ach ba chinicí é agus cleasaí é is bhí an nath sin mailíseach gan a bheith cruinn. Bhí sé dea-ghléasta go faiseanta i bhfroc cóta fada dubh maille le vástcóta a bhí breac le spotaí daite. Bhí sé neamhchuideachtúil agus choimeád sé leis fhéin, ach ó am go chéile bheadh spiorad an chairdeasa ag borradh agus ag broidearnach ann agus é an ní a bhí le tabhairt fé ndeara ar na hócáidí sin go raibh meon aesteiticiúil dulta chun cinn ann. B'fhéidir go mbeadh radharc fachta aige ar rud álainn éicint nó dhá dhath tagtha le chéile go binn, nó soitheach álainn feicthe aige nó na sléibhte solasmhara fé luí na gréine agus an t-iontas méadaithe air da bharr. Agus is ar na hócáidí sin a bhíodh sé ag rá, Nach álainn an radharc é! agus ag camadh a chinn ar leataobh, ag ardú a dhá ghualainn, ag leathnú a dhá láimh, agus ag rocadh a shróine is a liopaí. Á, a Dhia, nach álainn é! agus é ag cur a chroí amach le neart áthais. Bhí ar a chumas barróg a thabhairt dos na daoine ab airde céime ba chuma bean nó fear istigh. Ina sheomra bhí an leabhar a scríobh sé ina luí ar an mbord i gcónaí agus is é sin an rud a chífeadh éinne a bhuail isteach chuige. Ba úrscéal nach raibh rófhada é, maille le clúdach nach raibh ag teacht lena ábhar in aon chor, a clóbhualadh ar pháipéar cosúil le scagpháipéar caife, i litreacha a chuirfeadh Ardteampall Gotach i gcuimhne duit. Bhí sé léite ag Fräulein von Osterloh nuair nach raibh aon ní níos fearr le déanamh aici, agus is é an bharúil a bhí aici ina thaobh go raibh sé an-ghalánta ar fad, agus b'in é a slí chun a chur in iúl go raibh sé thar a bheith tuirsiúil. Bhain a phlota le salóin na n-uasal i seomraí sómasacha a bhí lán de nithe neamhghnáthacha agus taipéisí agus troscán ársa agus éadaí costasacha agus seodra ealaíonta de gach aon saghas. Déanadh cur síos cuiréiseach cúramach ar an uile ní ann agus sé an tUasal Spinell a bhí le feiscint i lár baill i gcónaí ag rocadh a shróine agus ag rá Ó, nach álainn é! A Dhia, féach chomh hálainn is atá sé! Ba mhór an t-iontas é nach raibh ach an t-aon leabhar amháin scríofa aige, mar ba rí-léir go raibh sé an-dúthrachach mar scríbhneoir. Nár chaith sé an chuid is mó dá chuid ama istigh ina sheomra agus é ag scríobh litreacha i ndiaidh litreacha le cur ar an bpost is gach lá, ach is é an rud ab aistí ar fad ná gur annamh a d'fhaigheadh sé féin aon litir ó éinne.